na aka na awụ m onye Ụmụndụgba n'ezie ụmụ igbo olu m ekele ọnụ niile elee otu onye ọbụla arị ama m na ezinụlọ arịsa mma chukwu gọziere m ọnụ niile o biko ụmụ Igbo e nwere ozi m jiri bịa ee n'atụfughị mgbe ọnụ onye na-ekwu ihe e wụ maazị Okechukwu Iwuala nwa ndị Ụmụndụgba nke aha e ji mara m n'egwu reggae Messiah ụmụnne ụmụnne ụmụnne amakwa m awụdụkwa m echidukwe m echichi ọwụla adịkwana ebudukwana m ego adị m akpali ego elu adịkwana ebigachi ndị mmadụ e, ndị mmadụ ego n'ukwu n'ukwu mana ihe wụ igbo ihe wụ igbo ihe ọwụla gbasara igbo na-atọ m ụtọ na-ahụ m ọkụ n'obi ọ wụ ihe mere na m hụ ebe ọwụla ndị igbo na-akparị na-akparị na-akparị onwe ha m hụ nga ọwụla ndị Igbo na-emegheri emegheri m hụ nga ọwụla ndị Igbo na-ebutere anyị aha ọjọọ ọ na-ewute m nke ukwuu ọnụ ọ madịkwa sị ụwa niile kpụrụ ndị Igbo ụgwọ aha aha na-akpụ Igbo ọnụ ọ makwa ụwa niile kpụrụ anyị ụgwọ ọ̀ bụ na dị ere ndị anyị ndị agbata onye gị la e gbara agbata obi nwere oke ala ahụ̀ nà akpọ igbo ta ya ta ya ahụ ụfụ o weghị iwe ọ̀kwa ọnụ nụ onye wụ onye ụkọchukwu echi mbụ ejiga n'ihe onyonyo Facebook onye ụkọchukwu nyi efe sị e tere ya mmanụ na-aba mba sị agụla egwu igbo na ebe ya ebe a nọ ekpe ekpe ụka na ọ wụdị ala igbo na ele ihe e ji agụ egwu igbo onye kpụrụ onwe ya onye ozi chukwu ọ wụ iji gwadele m ihe ụdị mmanụ nọ na-eche maka ndị igbo onye ịgwa gị eziokwu a sị na ọ ndị Igbo wụ ndị mba ọdọ ee e wepụga aha ndị Igbo nwere na ngozi Chineke nyere anyị n'isi enwedo nwoke onye mba ga-enwe ike nọkata ya bịa lala onye Igbo ọ na-ara ahụ ka m kwuo m ihe enwedo nwoke onye mba a na-anọkata ya bịa lala nwaanyị onye Igbo ma ọ nwaanyị onye mba ga-anọkata na ya ekwe onye igbo di ihe ihe ndị a na-eji ihe ụmụ nwaanyị ha na-eji ekwe anyị di ụmụ nwoke ha na-eji na-eji kelọta nwanne anyị ya na-awụli elu nwanne anyị nwaanyị ya na-awụli elu ọ maka ngozi chukwu nọ n'isi anyị maka aha anyị nwere elee ihe wụ na nga ọwụla ndị ndị anyị pụtara ka tinye anyị ji jikọọ aka ọnụ mee nwanne ma na-ahụkwa ndị mba ọdọ n'anya anyị na-akparịga onwe anyị o wee m iwe ụdị ọnụ oke m na ụda ihe m bidoro ọkọwa wụ egwu egwu oyibo ka a na-akpọ rege m shi na-aka egwu rege ahụ na m na-eji ya ekwusi ozi chukwu ka a na-akpọ gospel rege ya wụ egwu ụka a na-aka na rege rege style m na-agụ m na-agụ egwu ụka ihe mere m ji eti etigo egwu igbo dị na-agụ egwu igbo ọ wụ ka m nye m aka ịdị na-akwado asụsụ na omenala Igbo ka m nye m aka na-ebulite ya elu nga ike m ha ọ na-ewute m ebe ọbụla m pụtara hụ na ndị Igbo na-alụso na-alụshi onwe ha ọgụ ọ na-ewute m ebe ọbụla m pụtara na-ahụ na ụmụ nwanyị anyị ahapụla omenala anyị na-eme omenelu ọ na-ewute m ebe ọwụla m pụtara na-ahụ na ụmụ nwoke anyị ahapụgala njirimara anyị na-eme njirima were omenala njirimara mba ọdọ na-emebishi omenala anyị ụmụnne ihe na-ewute m ọ na-agba m anya mmiri ọ na-agba m anya mmiri ndị oyibo soro oyibo King David n'akwụkwọ nsọ ọ sụrụ oyibo sị how are the mighty fallen how are the mighty fallen